nkhaniyi ndi yayikulu tikamakambirana tikumakambirana ndi maganizo onena kuti mulipo anthu amenenso mmadziwa zinthu tikufuna zimenezo mubweretse simukutibweretsera ife tokha komano akutsatira zinthuzi ndi anthu ambiri muthandizanso munthu wina mulipo ena tikudziwa mmawerenga muli nazo ndemanga zothyakuka zabwino ndi zoyenerera tikupempha kuti mutibweretsere zimenezo tizigwiritse ntchito ndimafuna ndikupatseni ka ntchito kochepa omvera mutamva zonsezi zimene abwenziwa akufotokoza amene muli ndi mwayi opeza mndandanda wa zochitika za mu 2030 za united nations un 2030 agenda mudzitenge nde muziziona chimodzi ndi chimodzi nde mutenge cholembera muzichonga kuti ichi chachitika ichi chikuchitika ichi chikuchitika nde mukamaziyang'ana zonsezo mutenge mayesero atatu amene yesu adakumana nawo nde muziike m'magulu kuti chochitika ichi chokhudza kuti army imodzi chili mu nkhani ya ulamuliro chochitika kuti simudzakhala ndi kanthu koma mudzakhala ndi ma mudzakhala okondwa muchiike kuti chikugwirizana ndi apo mupeza kuti zonse zija monga adafotokoza mulaliki ibra mupeza kunena kuti zili mkati mwa mayesero atatu amenewa mayesero omwe omwewa ndi amene adamu ndi hava adakumana nawo kodi inuyo ndi ife pano tikuganiza tiyadumpha mayesero amenewa anzanga ndapezeni kuti chimene chimativuta anthu nchonena kuti tikuyang'ana kwambiri zokoma za dzikoli nde mu zokoma za dzikoli ndi kumene kubwerere lamulo loletsa kugula ndi kugulitsa ku chivumbulutso 13 verse number 16 mpaka na 17 Kunja kuno kuli mitundu ina ya anthu. Kuli kamtundu kena kamatchedwa kuti ma Amish. Ndaiwala kuti kamapezeka dziko lanji, ndikapeza mwayi ndibweretsa. Kamtundu kameneka ka ma Amish kamakana china chilichonse chokhudzana ndi boma. Ana awo amabadwa kumene iwo amakhala. Ndi kamtundu kochititsa chidwi kwambiri. Lilipo banja lina kwati bwa? pa- pakati kumkuwaithiwa kuti kamishi mm. muna ndimayerekezera ndimalingalira kuti pali chilumba china chake chili ku india mhm. anthu ake samagwiritsa chipatala alibe zinthu za makono samavala Mhm. kapena gulu lake ndi pamene Ah, ilo ndi gulu lina ndekuti ndapeza lina ineyo ma amishiwa amavala zovala masoka okha ali ndi anthu ochititsa chidwi zochitika zawo pali kabanja kena kake mwina amali pa group amasiku amapita ndi aponyera nyimbo ya kagulu kamene koko banja limayimba bambo mayi ndi ali ndi ana panopa mwina akukwana ndi 10 ngati sindikulakwitsa koma ana onsewo amayimba ndi anthu odabwitsa zochitika zawo mayiyo kuti mumuone zoti ali ndi ana 10 simungakhulupirire ndi anthu ooneka mphamvu zochitika zawo anachoka m'matawoni amakhala kumalo kwawo koma samasowa kanthu ndiye kuli ma armenians amenenso amachita zawo ku dziko lapansi kuli mbiri ya munthu wina dzina lake peter waldo amanali munthu olemera kwambiri anasiya zonse nkumathandiza anthu osauka namakakhala ku midzi ndi anthu koma samasowa kanthu ndiye mwina vuto lathu tikamazibakira zinthuzi chifukwa talikonda kwambiri dzikoli ndiye tikuona ngati sitingakwanitse kukhala monga yesu adakhalira omvera nkhani tikupitirizabe kumakambirana sitikumaliza lerolo tili ndi mbali zina zoti tizunikire muganizo onena kuti kodi pamene mwana wa mulungu akuyenera kusiya kulekeza kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi ndi pati kumeneko tiyenera kusanthula pena ndi pena tinayamba tapagunda komanso tinagunda pena ndi pena pokhudza funso lonena kuti nanga mauthenga awa poti tikumamva kudzera mu njira zomwezi olalikira wonse amagwiritsa njira njira zomwezi ngati mmene tikukambiranamo zikhala bwanji kumeneko tikukhudza ndipo tidzamalizira ponena kuti kulumikizana kwa kupembedza kwa tsiku la sande ndi zimene takambiranazi chifukwa kunena kuti munthu amene angagule ndi kugulitsa ndi yekhayo amene akukhala nalo lemba pa mphumi ndi pa dzanja ndekuti ameneyo amene ali ndi lemba pamphumi ndi padzanja walembetsa dzina lake m'buku la mwana wa chiwonongeko nde kuli wina ali ndi lemba pamphumi ndi padzanja lemba la mulungu wakumwamba amene walembetsa dzina lake mu buku la mwana wa nkhosa dziwani zochitika zonse zikuchitika apazi zikuwakankhira anthu zikutikankhira anthu kulembetsa mayina athu m'buku la mwana wa chiwonongeko ngati tingalembetse dzina lathu mmenemomo pamenepo ndi paja pakubwerera tchimo paja chifukwa sizingatheke mwendo wathu wakumanzere ukhale kwa khristu m'buku la mwana wankhosa mwendo wina ukhale m'buku la mwana wachiwonongeko sizingatheke tikufuna tipite chakumapetopeto kwa tsiku la lero lino nde ndifuna ndiyambe ndapereka kaye mpata wa mawu otsiriza owunga zinthuzi pamodzi musadumphire ku mafunso enawa aja tikhalanso ndi session ina nthawi ina yopita ku mafunso enako okay nde elda jovu muyambatu okay aha Ah, kwakukulu pa zimene takambirana Mm. ndimafuna kuti anthu agwire kwambiri pa mmene system ya dziko lapansi ikuyendera Mhm. system ndi ya dziko lonse Mm. now mukaziona zinthu zina zikukhala ngati zikuthamanga ku maiko amene anali otsalira kwambiri Mm. cholinga choti agwirane ndi kumene adaziyamba kalekale zikukhala ngati maiko enawa panopo akuwakankha Mm. kusintha kwa zochitika zina ndi zinazi ndikuthandizira kuti tonse tifike pa level imodzi Mhm. tikafika pa level imodzi tizipanga zinthu mofanana Mm. and popanga zinthu mofananazo ndi pamene tsopano pakubwerera chivumbulutso inali chivumbulutso chapter chani uja munawerenga verse 8 13 aha pamene padzakhaleno kusiyana kuti amene sadalembetse maina awo m'buku la moyo la mwana wankhosa Mm. ndi amene adzaonekere kumbali yawo ndiye amene adalembetsa mainawo aonekeranso kuchani kumbali yawo Mhm. now chifoti anthu amene adzapulumutsidwe kutengera ndi chivumbulutso chapter 7 tikamayamba vesi 9 kutsika kumusi uku Mm. amene yohane adaona opulumutsidwa osawerengeka Mhm. anali anthu ochoka ku mitundu yonse Mm. kuti onsewo ataumva uthenga ndiyeno napanga chisankho cholembetsa maina awo m'buku la moyo la mwana wa nkhosa akadzafika poti aonekera ndi awo amene alembetsa maina awo ku dziko lapansi nawonso adziwika ndi pamene tsopano zidzatipatse chithunzithunzi chenicheni chimene aliyense mbali imene ali now pakulembetsa apa pali kulembetsano kosiyana Mhm. yesu akufuna anthu ameneno amukhulupirire ndi mtima wonse ndi kuvomereza ndi kupanga zonse zimene iye atani walamulira Mm. ndiye kuti anthu amenewa aja amene akupanga zimene yesu waphunzitsa nkuzitsata osabwereranso mbuyo akulembetsa mayina awo m'buku la moyo la mwana wankhosa Mhm. pamene amene akulembetsa ku dziko lapansi ali nazo njira zimenezo akuzitsata zimene pakali pano zikuoneka kuti ndi zosavuta komanso zophweka ndi zachidule potsata system ya dziko lapansi ndi ganizo loti ndikapanga ichi moyo undiyendera bwino ndikapanga ichi sindikumana ndi zowawa ndikapanga ichi moyo ukhala wofewa ndiyeno chinthu ichi ndi chimeneno chisiyanitse pakati pa amene apezeke kudzanja la manja ndi amene apezeke kudzanja la manzere koma ngozi ndi yakuti kodi ukapezeka kudzanja la manzere ndiye chitseko nkutsekedwa iweyo usadapange chiganizo choti upite kudzanja la manja mwayi udzakhalapo chitseko chitatsekedwa Mm. ndipo funa ndipereke ganizo lina ili Mhm. kaya kaya ndibwezere nkhani iyi mbuyo nthawi imene mulungu amafuna kuononga ku genesis chapter 6 Mm. ndi genesis chapter 6 no ndikungoti ku- nthawi ya nowa chapter 6 yes. nowa anamuuza kuti apange chingalawa nde anamuuza design ya chingalawacho mmene achipangire nde anamuuza kuti chikhale ndi khomo limodzi ndiye mukaona lero moyo wathu kapena chikhristu chathu chili ndi makomo ambirimbiri koma chingalawa chinali ndi khomo lingati limodzi limodzi kusonyeza kuti anthu onse akuyenera kukalowa pa khomo lili Amen. limodzi ndiye mulungu mmene akutumiza mwana wake mmodzi yekhayo kuti yese okhulupirira mmodzi yekhayo akamukhulupirira iyeyo akhala na umoyo osatha Osati. osatha ndiye mmene yesu akutiyitana anthu timakhala bize kuti ndibwerabe koma ichi chandidani chandisangalatsa chimenecho ndi chimene chili chedwetse pamene tizikazindikira kuti khomo latsekedwa tidzazindikira mochedwa Mm. koma bwanji tidalidziwa dziko lapansi mapulani ake titaona kuti o mapulani ake ndi awo ndiye tiyankhulane wina ndi mnzake kuti tikuyenera kukhala osamalitsa kwambiri chifukwa njira iyi ikutipititsa ku chionongeko mukawerenga eksodo chapter 23 verse 1 2 3 akunena kuti a- akukamba zoyikira umboni Mm. kapena zotsata unyinji Mhm. wa anthu pochita chinthu choyipa chinthu chimene anthu amachizolowera msanga kwambiri ndi chinthu choyipa chifukwa kuti kumakhala gulu lalikulu amene umachita mosiyana ndi zimene gulu lambiri likuitsata umaoneka kuti ndiwe wotsalira Mm. sukudziwa moyo sukudziwa zimene ukuchita Mhm. ndiye mwina mwake zimene anthu timakambirana

zimene zikuoneka zabwino lero patsogolopo zidzatipatsa mavuto Mm. ndilekere pamenepo thokoza kwambiri sister gertrude Sunday brother Ibu. Ah, tokoza Ah, ine mawu anga omaliza ndiyakuti chenjezo la mulungu ndi loona ndipo ndi labwino Mm. petro akufotokoza kuti tinawo mzimu wa- tinawo mawu achinenero okhazikika amene tichita bwino kuwasamalira koposa Mm. so amanena nkhani ya ulosi imene mulungu anavumbulutsira zimene zichitike masiku akumapeto tunene anowa Mm. zonsezi zili mu zolembedwa za mulungu koma zochitikazo si cholinga cha mulungu so mulungu anadziwa mapulani onse amene satana ayendesere dziko lapansi kuti ana ake amkane mulungu avomere iye so ife pamene tazindikira zinthu sitikuyenera kukhala ndi maganizo obwerera mbuyo onyalanyaza Ah, tikamawerenga nkhani yokhudzana ndi one mafumu chapter chapter three ngati makamaka chapter 2 imeneyo chapter 2 panali msilikali wina amene anali komanda wa davide mnthawi ya davide otchedwa kuti yowabu Mm. atafika kumunena kuti mfumu ikumwita a solomoni iye ananena kuti ayi ndifera mchachi momu mwina tikoza kumapusisika ndi kupembedza tikoza mapu- kumapusisika ndi maloto ndi mavumbuluso koma kuyiwalira kunena kuti pamene tikulota ndi kuvumbulutsidwa mulungu akufuna kuti tichite Mhm. tikumawerenga aroma chapter 3 akufotokoza kunena kuti mulungu anakana israeli chifukwa anali anthu akumva lamulo osati ochita Mhm. so ife pokhala anthu lero zonse zimene tikumaona tikumawerenga tikumva mulungu chimene akufuna ndikuchitapo kanthu so taphunzira ndi kuona zinthu zonse mmene zikuyendera tiyeni tichitepo kanthu kuti tikhale olungama pamaso pa mulungu ine ndilekeze pamenepo tathokoza kwambiri sister gertrude nthawi siyakwana bwino um, ndimafuna kunena kuti mongoyankhula mongotsindika kuti mulungu akuti tibwerere kukale ndipo akunenetsa kuti koma njirayo njopapatiza ndipo mu njira yopapatizamo anthu inu mulibemo digital system Mhm. mu njira yopapatizayo mulibemo ai mu njira yopapatizayo mulibemo zambiri zimene lero tilimo kapena zimene tikuziona kutsogolo kwathu koma zimene tazisiya kumbuyo uku ndi zimene zambiri zilimo ndimafuna kunena kuti tikamati digital system kapena digital identification kapena mm, digital currency mwina ena sitikuziwa zoti tikhoza kulowa momotani mwinanso mwayi woyankhulana ndi womwewu ndimati ndingowunikira ziwiri zitatu mmene ndikumaliza kuyankhula pamene mwafika pamalo kaya mukufuna kukapanga zotani kaya munayamba kale kugwiritsa ntchito zimene mukukapangakozo koma ngati akukufunzani dzina lanu akutenganso tsiku lanu lobadwa kaya ndi maphunziro amene muli nawo mapepala amene muli nawo nthawi zina amatha kutilondola pa intaneti ndikumationa kuti tachitapo zotani Mm, zonsezo akafika ponena kuti ikani zala zanu tationetseni tijambule nkhope yanu ma email address yanu zambiri kaya mwinaso mawu amene ngakhale voice chifukwa pafikanso pena poti muzichitizi- a- azichita recognize voice ya munthu kuti awa akuyankhula apawa amayankhula zakuti zakuti pa foni voiceyi ndi yomweyo ya sister gertrude kapena ayi iyi ndi ai angokonza zonsezo zikhala zilimo ndithu mukafika pa point imeneyoyo mudziwe zonena kuti tikulowa mu digital system chifukwa agwiritsa ntchito kwambiri zala zathuzo nkhope zathuzo mayina athu kutenga mayina athu pa id yachanzika chija zilipo kale ndi chifukwa chake akunena kuti tikamapita kukapanga register simukadi titenge chanzika chimene chasowapo ndi nkhope ndi zala pomwe chanzika chija chikatenga i- uthenga wina kapena mbiri ina ya munthu wina aliyense nkuilowetsa mu system koma kuli kwina safunanso zonsezo chifukwa chonena kuti kapena safunanso chanzikacho chifukwa chonena kuti ali nayo kale information koma chatsala nkungodinditsa zala ndi nkhope tikafika pa point imene tidziwe zonena kuti tikulowamo mu digital system kapena digital identification sikutinso pakhala lipenga lina kapena breaking news breaking news ndi yomweyo tikufika malichi tikhala tayambako izi breaking news yake ndi yomweyo kuti pakhala ya special kuti iyiyi nde ndi imene itatidziwitse kuti tikudzayamba za digital identification anthu inu sizibwera choncho mmene zikuteromo kapangitseni renew zala nkhope mukamapita kutenga id mukangopereka id imene ndikomaliza ine kuyigwiritsa ntchito sidzagwiranso ntchito ndimafunsana ndi ena kuti kodi nthawi yovota chifukwanso palibe pepala imene munapatsidwa kwa ndani kapena kulemba pena pake amati mukangoika chala chanu pa ndiye kuti chilichonse chimawululika kuti awa ndi akuti analembetsadi ndipo sumaperekanso chovoteracho ayi Mm. sumapereka certificate Mhm. amangotenga zala zako ndikuzidinda pamenepo Mm. ukachidinda chala chimodzi nkuvomera machini aja zimadziwika zoti unalembetsa Mhm. anthu inu ndimafuna kunenetsa kutidi mulungu anagwira ndithu mphepozi kuyambira julayi chaka chatha tafika lero zinthu izi zisanachitike kuti mwina tikhale tikuwunikirana zinthu zikalasika mayi ndikubwerezanso mawu akamachita akhale akudziwa kumene tikulowera ndimafuna kungowonjezera kunena kuti um, mwina chimene chinazalidwa mwa ife tikamaona chithunzithunzi picture yoti anthu ayimikidwa kuno nde uku kwajambulidwa msewu otakasuka bwinobwino mbali inayi kuli msewu ofinyika choncho sikuti zifika pamene popo kuti tiziyimikidwa pano kuti sankhano kolowera si chithunzi chimene timachiona picha imene timayiona yoti tayimikidwa sankhani kumanzere kapena kumanja kuteroko chisankho cholowa msewu ofinyikawo kapena chisankho cholowa msewu otakasukawo ndi chimene tipange lerolo tikamva mauthengawo funso lafunsidwa kuti ndi chimo si chimo ndikoyenera kapena sikoyenera pakali panopa tikhale ndi yankho mkati mwathu loti kuteroko yankho limene ifeyo titalipeze pa funso limene lili aliyense payekha payekha abale kumwamba ndi kwayekha kwayekha palibe kuzapita ngati mpingo kapena ngati gulu la message kapena kuzapita ngati awa nda pa banja limodzi kumwamba ndi kwayekha kwayekha chisankho chimene ungapange lero Kodi ili ndi tchimo kapena si tchimo? Ndi njira imene iwe wasankha. Ukanena kuti ndi tchimo, ine sindipanga nawo, walowa msewu wofunika uyu, ndipo kukhaladi kufinyidwa. Ndipo ananenesa pa Chivumbulutso 14 vesi 4 kuti apa pali chipiriro cha woyera mtima amene akusunga malamulo a Yehova. Kubweratu malamulo otsutsana ndi Mulungu, otsutsana ndi malamulo ake a Mulungu. koma inu ndi ine tiyima kutsutsana nawo malamulo otsutsana ndi mulunguwo ngati tikutsutsana nawo pamene titagonjere komanso pali chenjezo pa chivumbulutso 14-po kuyambira vesi 9 kuti aliyense amene atapange nawo mzuzu naye za kumwamba ayiwale chisankho ndi lero cholowa nsewu otakasuka kapena msewu wopapatiza kuteroko zochitika zake ndi zomwezi zimene zitipangitse kuti ifeyo tipange chisankho cholowa msewu wopapatiza kapena njira yotakasuka mwina kwa lero nditero motsindika kuti akuti tibwerere pambuyo tibwerere kukale ndipo kukaleko ndi chisautso cha oyera mtima amen amen omvera nkhani ndi imeneyi ana a mulunguwa afotokoza zimene akadakhonza kufotokoza kuwukankhira mtima wathuwu chifupi ndi khristu ndimafuna ndinene kuti dziko likuthamanga zochita zake tikunena pano chikuyenda chapansi pansi cholumikizitsa mayiko onse afrikayi akumulumikiza dziko ili ndi dziko ilo ndi dziko ilo chikuyenda pang'ono pang'ono koma anthu sakuona akamafuna kulisintha dzikoli kwambiri mu system ina yake amabweretsa kaye mpungwepungwe muzimve mfundo zimene ndikufotokoza apazi tikumaliza tikatero mu nkhondo yoyamba ya dziko lonse lapansi adafuna kuti aphe kamtundu kamene kamatchedwa kuti maarmenians amene amasunga choonadi cha mulungu wakumwamba mu nkhondo yachiwiri ya dziko lapansi adafuna kuti aphe ayuda ndipo adapulula ayuda oposa 6 miliyoni mu nkhondo yachitatu imene yayambika kale kumenyedwa ndipo ikumenyedwa chapansipansi zimene zikuchitika ku iran ndi gawo limodzi la nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi pamene america akunati akaphulitsa ku iran russia nkudzanena kuti tayerekeza ndipo ndimaona nyuzi mmawa uno russia yatumiza kale ndege zina ku iran israeli watumiza tanyamata take ta mosadi tikumapereka zida kwa nzika za mu irani nde akumaombelana ndi asilikali aku irani kuteroko mpungwepungwe umene wayamba mu 2026 pamenepo mudziwe kuti za dijitozi pansipansi akuzilumikizitsa dziko lonse lapansi chifukwa mmene ankalumikizitsa mu 2000 adabweretsanso mpungwepungwe wa osama bin laden ndipo dziko lonse linagwedezeka kugwedezeka koopsa iwo akulumikiza makompyuta mpaka na pano dziko lonse linalumikizana kuphatikizapo malawi nkhondo ya osama ku malawi sidafike koma zipatso za nkhondoyo ndi zimene mpakadali pano tikadali nazo kulumikizana kwa makompyuta onse y2k ku venezuela president wagwidwa maduro kuyerekezera za osama zija ndipo dziko lonse panopo lili gwede gwede gwede gwede akamamaliza zimenezi kuti fumbi limeneli likhala likukhazikika choncho mupezeka kuti malawi ali mukangaude wa digital koopsa kuti nkovuta kutuluka nkhondo yachitatu chimene akufuna iwo ndi mbewu ya mkazi onse okhulupirira malamulo a mulungu akumwamba amene mu new world order alibe gawo ndibwereke mawu a sister gertrude kuti mu njira yopapatizayi digital mulibe mmene mumu muli mawu a mulungu akumwamba ndi diso la mulungu mmene mumu muli mzimu woyera ndi amene azitidziwitsa ife zonse nkumatikumbutsa zimene yesu khristu adatikumbutsa kale tikumana mchigawo china kumene tidzayang'ane mafunso amene atsalira aja koma mmene tikumalizitsa mlaliki ibra tawerenga chivumbulutso chapter 3

ndipo wogwira dzina langa wosakaniza chikhulupiriro changa angakhale masiku a antipa mboni yanga wokhulupirika wanga amene anaphedwa pali inu kuja akhala ku satana vesi namba 14 komatu ndili nazo zinthu pang'ono zotsutsana ndi iwe popeza uli nawo komweko ogwira chiphunzitso cha balamu amene aphunzitsa Bala- aphunzitsa balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo abwenzi tamvetserani mpingo wa pergamo unali compromised church ololera ololerana ndi zinthu za dziko kunali mpando wa satana komanso anthu okhulupirira anali komweko Nde mulungu amawayamikira anthu okhulupirira kuti mmachita bwino kwambiri. Koma akuwauza kuti ndinako kamodzi kokha kotsutsana nanu. Akunena kuti wavomereza chiphunzitso cha ndani paja? Cha Balamu. Balamu. Tikhoza kuchita bwino zinthu zonse, koma zinthu zina zimene zikubwera m'dzikozi ziphunzitso za balamuzi iwe nkungochigwira chimenechocho mulungu akuti ndili nawe tumawu nde aliyense adzifunse yekha kuti zonse tikudziwa tikuphunzira kukhala mboni ya khristu yesu kukhala mu gulu la antipa koma tukhala mu nthawi imene mpingo ukukhala compromised muzochitika kodi mulungu akamatifunsa aliyense payekha payekha zonse ukuchita bwino koma wavomereza chiphunzitso ichi kodi nkhani ya dijito imene tikukambiranayi nkhani ya digital currency digital id kodi siili nchiphunzitso cha balamu kuti anthu tikuchivomereza ambuyetu atithandize patokha sitingakwanitse koma ndi khristu yesu tikhonza kukwanitsa bwanji mawu a paulo akhale mu mtima mwathu kuti kufa ine ndi khristu komanso kukhala ndi moyo ndi khristu ambuye akudalitseni tikumananso mchigawo china mmene tidzapitirize kukambirana izi tipemphe mlaliki ibra gwaza kuti apemphere tipemphere olemekezeka ndinu yehova mulungu wathu amene munalenga zonse kumwamba ndi dziko lapansi chisomo chachikulu pakati pathu ndipo chikupitirirabe tathokoza chifukwa kuti mulungu wakumwamba mwalola mavumbulutso awo akhale pakati pathu kuchulukitsabe chidziwitso chathu ndi zinthu zimene tikhoza kukwanitsa kuziletsa mu nyengo yoyipayi mutsogolere ana anu kupanga chisankho chabwino ngati mwathu mmakhala nkhondo monga anenera aroma chapter 7 paulo mtumwi mutithandize mulungu wakumwamba kuti tigonjetse choyipa chabwino chionekere poyesa kuti ku agalatiya chapter 2 verse number 20 waonetsera kuti iye samaonekera koma khristu ndi amene akuonekera mulole mulungu wakumwamba zochita zathu zonse malingaliro athu onse maphunziro athu onse tikweze inu mu dzina lanu ndi muulemerero wanu mutithandize mulungu wakumwamba kuchita zisankho zimene zina zigwira ena talowamo ena zimulibe mulole kuti mulungu wakumwamba zimene talowamo tituluke zimene sitinakhale kuti tisalakalakenso kukhalamo mutisungire chipambano chanu chimene chiposa mayina onse ndi mphamvu ndi ulemerero chimene ndi cha mwa khristu ndi chipulumutso chonse cha umoyo wosatha mukhale nafe

ndikakumbuka abale omwe tinakula nawo omwe lero kulibe anansi tinaphunzira nawo koma anatsogola alongo omwe anali odziwa kucheza koma lero anapuma aluso omveka omwe ankatisangalatsa koma pano kumsitu wachete adanka ndidzakangamira mtandawo ndikalingalira za chuma chidakanika kuombola achuma m'masiku awo atsoka

koma muli mphamvu yochiza za mgonagona nthenda wooneka wopusa kwa anthu amene akutayika koma muli nguvu zotsitsimutsa olema ndi othodwa wooneka wausiwa koma mwa iwo mwadzadza chuma chobisika anthu amavuto mudandaula sakusoweka thandizo lina koma mtanda omwe anasenza pa kavali yesu khristu wamoyo ndiye monga mneneri mtsamiro mwala ndinabwera opanda kanthu wopanda kanthu ndidzatuluka ndilembeni ntchito nyumba yanu olo yokolopa ndigwira palibe cha nzeru chuma kutchuka maphunziro udindo ndidzakangamira mtandawo mpaka ndigwesa mtolo